Le seacht mbliana anuas tá an lámh in uachtar tar éis a bheith ag Dún Lathaí agus Ruairí Óg Bun Abhann Dalla i gCraobh Iomána Contae Aontroma. Lena linn sin tá cúig chraobh buaite ag Dún Lathaí agus dhá chraobh buaite ag Ruairí Óg Bun Abhann Dalla. Cé acu den dá fhoireann iontach seo a bheadh ag ceiliúradh i bhfiche fiche a ceathair. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta.
Poc amach ag teacht taobh seo na páirce. Briseadh síos go deas ansin ag Keelan Molloy. Keelan ag tabhairt faoi scór, osclaíonn sé na guaillí is scór álainn ag Keelan Molloy. Tá na foirne cothrom. An chéad uair anseo, trí chúilín an taobh. Anois. Faighte ag Keelan Molloy arís, an pas trasna fhad le Paul Shields. Osclaíonn Paul na guaillí chomh maith, níos faide amach ach chomh maith céanna. Tá gaoth láidir ag séideadh anseo. Stop maith ansin ag Conor McAllister agus mar a fheiceann sibh tá an ghaoth sin thar a bheith, thar a bheith láidir. Seilbh faighte ag Ronan McAteer. McAteer an pas gearr isteach. Faighte anois ag Ed McQuillan. McQuillan ag dul ar ruathar, beirt sa tóir air Geraint John Greene agus an ceann seo curtha trasna aige ina ghlac ansin ag Joseph McLaughlin agus í buailte go hálainn. Bhuel an-scór a bhí ansin ag Bun Abhann Dalla. Keelan Molloy arís fada siar ansin. Cor maith ar an taobh aige agus ionsaí eile anseo ó Chú Chulainn Dhún Lathaí. Ó seo an seans anseo ar chúl agus tá an cúl scóráilte ag Eoghan O'Neill. Chéad chúl feicthe againn anseo i gcluiche ceannais Aontroma. Mó díreach liathróid fhada isteach agus báite ag O'Neill. Snapáilte aige ach tá brú ag teacht ar imreoirí Dhún Lathaí anseo. Seo dhá chlub, ar ndóigh, a chuaigh chomh fada le cluiche ceannais na gclub uile-Éireann ach níor éirigh leo é a bhuachaint. Sin iarracht ag Keelan Molloy, bhí sé faoi bhrú damanta ansin. Sin scór den scoth ag Keelan Molloy. Bun Abhann Dalla ag iarraidh theacht arís anois. Liathróid fhada buailte isteach, ach feictear, rug an ghaoth ar an iarracht sin ach tá an fheadóg séidte ag an réiteoir agus an bhfuil poc éirice. Sílim go bhfuil poc éirice. Seans anseo ag Bun Abhann Dalla, díreach roimh leath-am anseo. Neil McManus réidh chun í a bhualadh. Cromann sé, buaileann sé. Sábháilte ag an gcúl báire! An-tsábháil go deo ag Conor McAllister. Sin buailte isteach íseal anois. An mbeidh Bun Abhann Dalla anois in ann tairbhe a bhaint as an ngaoth fé mar a rinne Dún Lathaí sa gcéad leath? Seo don fear lár páirce. Sin Ryan McCambridge. McCambridge go hálainn thar an trasnán. Coinníollacha anseo thar a bheith, thar a bheith deacair. Ciall anois, ceann sin, ceann gearr buailte trasna. Meas tú bhfuil aon seans ar chúl? Ag dul leat tá an-seans ar chúl agus tá an cúl scóráilte ag Ed McQuillan. Mé díreach ag caint ar chúl agus tá ceann faighte agus tá siad imithe chun cinn. Anois. Caite isteach ansin anois. Imreoir ag iarraidh dul thíos, tá imreoirí ag titim agus tá an réiteoir an-ghar, ní fheictear tada as bealach. Imreoir eile fós. Bhfuil sé tarraingthe siar, cheapfá go bhfuil. Á, tá agus tá. Poc éirice, an dara poc éirice ag an gcúl seo. Is sábháladh an chéad cheann, feicfimid cad a tharlós anseo. Seán Elliott chun an ceann seo a bhualadh. Seo an iarracht. Á, sárchúl ag Elliott. Agus tá Dún Lathaí imithe ar ais chun cinn. Ní raibh aon tseans ag an gcúl báire. An-choimhlint againn anseo i gCluiche Ceannais Aontroim, mar a bhíonn go minic. Trí, ceithre chlub anseo, tá siad chomh maith le haon chlub dá bhfuil ann. An tseilbh faighte anseo anois agus í sin buailte ag Eoin Campbell agus í buailte cruinn ag Eoin Campbell. An-scór ag Campbell. Tá siad cothrom arís. Ceann íseal buailte isteach, lánchúlaí ag iarraidh í a ardú, deacrachtaí aige. Ar ndóigh, bainisteoir nua ag Aontroim anois, mé cinnte go bhfuil Davy Fitzgerald anseo ag féachaint, an ceann seo buailte ag Paddy McGill agus tá sí buailte go deas ag McGill. Neart úsáid ansin leis an bpas láimhe a chur isteach. Tá an tseilbh ansin ag Eoin O'Neill agus tá sí buailte go deas ag Eoin O'Neill, buailte thar an trasnán, an bearna is lú idir na foirne. Anois Neil McManus leis an bpoc saor seo. Deis aige trí chúilín a chur idir na foirne. An-chruinn ó na pocanna saora. Seo an iarracht ag Neil agus tá sí idir an dá chuaille! Brú ag teacht ansin anois. Oiread na fríde atá eatarthu anseo, ceann seo ag briseadh síos, go leor leor imreoirí. Mullach a chéile ansin ardaithe go hálainn. An bhfuil feall tá feall, beidh poc saor isteach. Paul Shiels a thógfas an ceann seo, cheapfainn. Feicfidh sibh ansin Jester ar imeall an D. Beidh sé sásta le cúilín nó ag triail ar chúl, feicfidh muid linn. Seo an iarracht. Tá sí buailte, tá sí imithe ró-ard, tá sí imithe thar an trasnán. An puc amach buailte is an fheadóg dheireanach séidte agus tá an corn coinnithe ag Bun Abhann Dalla go ceann bliana eile. Neil McManus, breá sásta.